biko otu ihe ị ga na-arịọ chineke dịka onye igbo bụ ka chineke meere gị amara ka ị na-echeta nrọ gị ma na-aghọta nrọ gị isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ oke ihe jikọrọ nrọ na ndụ ị bụrụ onye Igbo achọrọ m ka ị mara na oke ihe jikọrọ nrọ na ndụ a ọ bụrụ na Chineke meere gị amara dịka onye Igbo gala echeta nrọ gị ma na-aghọta nrọ gị ụwa ga-adịrị gị mfe aha m bụ Nkwachukwu Ojiagbọ a na-akpọ m Ojiọfọ abụ m onye Olokoro nke dị na Ọmahịa n'obodo nke Chineke Igbo mma mma nụ achọrọ m ka anyị tọọ ya ka ngwugwu ihe jikọrọ nrọ na ndụ achọrọ m ịma dịka onye Igbo ị wụ ka ị mara na na ọ Obi Cubana apụtaghị na ọ bụ la o hie ụra nyụọ mamịrị na nrọ na ọ ga-anyụ mamịrị na bed ya na ọ Elon Musk apụtaghị na o metụ ọnụ na nrọ na ọ bụ la chi fo n'ụtụtụ na ike aga agwụ ya ọ bụrụ na ị bụ onye igbo ama m na ị ma na ọ na-eme a gbaa mmadụ egbe na nrọ ya pụta ihe achọrọ m ka anyị were nwayọ tọpechaa ya ka ngwugwu ihe jikọrọ nrọ na ndụ Ojiọfọ sị na otu ihe ọma chineke ga-emere gị n'ụwa a bụ ọ wụ amara ka ị na-echeta nrọ ị rọrọ ma na-aghọta ya agaghị m aga n'iru ịkọwa okwu a ma m ekeleghị ọha nwe eze ekelere m ndị nze ma ọzọ ekelere m ndị chiri echi n'ala Igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ Ojiọfọ shị ihe onye chiri ya zere ọ ga-adịrị Igbo la mma ihe jikọrọ nrọ na ndụ erika o nwere mgbe ị ga-anọ na nrọ ga na-ahụ ndị nna nna gị na-anwụọna ọtụtụ wụ ndị ị ma ma ndị ị maghị ha na-agwa gị okwu ị pụta tete jụọ ihe a gwara gị ya wụrụ eziokwu ị bụrụ onye Igbo na-echeta nrọ gị kwa ụbọchị ihe ọma mere gị ga na-aghọta ya ọ bụ amara mana otu eziokwu zoro ezo n'ime okwu a bụ ọ dịghị otu ị ga-esi cheta nrọ gị ma na-aghọta nrọ gị ma ị maghị onwe gị ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo gara aga atọ leta ozi nwanna Pọl degara ndị Rom vuru ya l'isi la-agụ ya akaghị njọ ole kwuru otu ị ga-esi cheta nrọ gị ọ bụrụ na ihe e kwuru na Jerusalem mere na Kapanọm ka dị gị mkpa nrọ gị ga na-ala m ihe ahụ mere n'oge ọlụ ndị eze ihe mere na Tesalonia ị kọwa ya ị ga-echeta ihe na-eme na ndụ ka ọ fọ nke na-eme na nrọ ọ bụrụ na ị bụ nne ma ọ bụ nna ị mụtara nwa na-egwu oke egwuregwu ọ bụrụ na ihe nwụrụ abalị o nwere mgbe ụfọdụ ya na-aba mba mgbe ụfọdụ ya na-egwu egwuregwu la nrọ ya na-apụta ihe ihe ọ na-akọwara gị gị were anya gị lere dị ka mmadụ na oke ihe jikọrọ nrọ na ndụ rịọwa chineke ka o mere gị amara dịka onye igbo n'ụbọchị niile nke ndụ gị ka ị na-echeta nrọ gị ma na-aghọta nrọ gị ojiọfọ kelere igbo ọ ga-adịrị igbo la mma igbo mma mma nụ ụwa